ka anyị tụọ ilu taa ilu gbasara asịrị ilu gbasara asịrị ị ma na ilu ọbụla nwere nke ọ na-egosipụta tata anyị ga-atụ ilu gbasara asịrị nke mbụ bụ gịnị onye na-akọ ụgwọ m ji agwụ ọ na-akọkwa maka nke o ji amadiọha ihe ọ pụtara bụ onye na-akọ maka m kedu maka ya onwe ya ngwere sị na ọ na-aka mma iji isi wee kwee karịa iji ọnụ wee kwuo maka na e jiri ọnụ kwuo ọ naghị agbacha agbacha ọ pụtara na onye ejideghị ire ya aka o tinye ya na nsogbu asịrị gụba agbara o dee uri ọnụ o gosipụtara na o nwere ndị asịrị maara ahụ ọnụ rie ihe ọ naghị eribu o kwuo ihe ọ naghị ekwubu ọ pụtara na onye na-awa anya ọnụ na-aka ya aka onye oke akụkọ na-agba oke ama ihe ọ pụtara bụ na onye asịrị na-akọ ihe dị na nzuzo onye asịrị erighị ibe aja o rite ikpere ntụ ntụ asịrị na-ebute ọdachi nwaanyị hụ ọ dị ka ọ dị ya akụkọ eju ụlọ ihe ọ pụtara bụ na ihe na-adakọkarị onye asịrị na ibe ya mgbe onye jiri nụ ọ gbaa n'aka ọ pụta na mgbe mmadụ ji wee nụ ihe ka ọ maara maka ya a nụ n'otu olu a gbaa n'otu aka a nụ n'olu naabọ a gbaa n'aka naabọ ọ pụtara na ihe mmadụ nụrụ mbụ na-atụ ya n'anya a nụ ga kọọrọ eze ọ bụrụ na eze na-ebu amụma ọnụ ekwughị ihe o nweghị onye ga-anụ ya ọ ihe ọ pụtara asịrị bụrụ ego ogbenye agaghị adị ọ pụtara na asịrị dị ebe niile nwata ire nkọ gwara ndị mmụọ na ogiri adịghị n'ofe ọ pụtara na onye anaghị ejide ire ya aka anaghị ezonwu ihe ọ bụ oke bi n'ụlọ gwara oke bi n'ọhịa na azụ dị na ngịga ọ pụtara na ọ bụ onye maara ihe na-akọrọ ndị ọzọ nwata chọọ ịgba àmà ọ sị na nne ya na ije na-eme ọ pụtara na asịrị gụba mmadụ O kwube ihe adịghị mkpa. Onye kpụrụ akụkọ n'ọnụ nwụọ, ọ ga-akọtọpụrụ ya ndị mmụọ. Ọ pụtara na onye bidoro ihe ga-emeru ya n'isi. Ozi nzizi na-ebute asịrị. Ọ pụtara na mmadụ anaghị ekwusi ihe otu e si wee gwa ya. Ọnụ ụtọ gbube nwaanyị, ọ naghị egbufe ya ndụ. Ọ pụtara na asịrị na-ebute ọdachi. Onye ara sịrị e jiri ọnụ abụ ọgaranya na ya kaara ịkacha ụmụnna ya. ihe maara mmadụ ahụ akụkọ gbasara mmadụ na-agba ya gburugburu ọ pụtara na onye asịrị anaghị agwa mmadụ okwu n'ihu a naghị ajụ onye asịrị na ọ ga-ezikwa ozi e ziri ya ọ pụtara na ihe na-agụ mmadụ agụụ anaghị ahịa ya ahụ n'omume ajụjụ ajụghị ama agbaba onye ama agbapụghị ọ bụrụ ya ọ pụtara na onye na-akọ ihe agbasaghị ya ihe si na ya pụta o buru ya mgbada sị na onye mesiri ya ike bụ onye gbaara dinta ama ebe ya zoro ịgba ama nzuzo ajọka okenye a na-achụ aja ọ na-alahụ ụra gara ịgba ama be ndị mmụọ mmadụ ekwesịghị ịdị na-emezi ife ọ karịgoro ọ ihe ọ pụtara ụkwụ gahie ọ pụta mana ọnụ gahie ọ naghị apụta kedu ihe ọ pụtara ihe e jiri ọnụ kwuo a naghị echefu ya echefu onye kwuru okwu chezọọ onye ọ gwara anaghị echezọ ọ pụtara na ihe e kwuru n'ọnụ dị n'obi nke ikpeazụ onye kọba ihe a jụghị ya ọ bụrụ asịrị ihe ọ pụtara bụ onye akọla ihe agbasaghị ya